atamwalira mmodzi mwa anyamata a gulu la twinem andrew masauli pa 6 april chaka cha 2023 Kufikira pano sitinamvenso zambiri zokhudzana ndi zoyimbayimba za gulu la Twinem. Kodi mbali imodzi ya Twinem imene idatsala ili kuti? Kodi mnyamata ameneyu akudutsa mu zotani? Moyo wake ukuyenda bwanji? Komanso akupezekera mbali iti ya dziko kuti akhale chete chotere? Factory 265 Media iyankhula ndi mnyamata ameneyu kuti timve zambiri. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi nthawi zonse.

twinem ndi gulu la oyimba achinyamata awiri ma twins aaron komanso andrew masauli limene lidayamba zaka zingapo zapitazo kuchokera kwa Baluti mu mzinda wa blantyre litatulukira gululi anthu ambiri anali ndi chiyembekezo malingana ndi kuya kwa luso lawo

ndidzifinyika ndi zina zimene zidapereka chiyembekezo kwa anthu ambiri okonda nyimbo kuti anyamata amenewa ali nkuthekera kotengera zoyimbayimba zakuno kwathu ku malawi nkupita ku maiko ena potengera kuti kwa nthawi yayitali Takhala tikuvutika ngati Amalawi kuti nyimbo zathu zilandiridwenso m'mayiko osiyanasiyana. Anyamatawa atatulutsa nyimbo yawo ya Ndidzifinyika idachita bwino kwambiri ndipo idatsegula zitseko zosiyanasiyana ndipo anyamatawa akhala akuimba m'madera osiyanasiyana kuno kwathu ku Malawi ngakhalenso mayiko ena akunja kwa dziko lino la Malawi. Ndi nyimbo yomweyi yomwe idapangitsanso mkhalakale pa nkhani ya zoimbaimba kuno ku Malawi, Dr. Namadingo

inu finyikani nokha ngati kologeti koma pa 6 april chaka cha 2023 ndi tsiku losayiwalika chifukwa ndi tsiku limene thambo lokuda lidagwa pamene mmodzi mwa anyamata amenewa amene ndi andrew masauli adamwalira atadwala kwa nthawi yochepa zitachitika zovuta pa 6 april chaka cha 2023 mpaka pano Zambiri zokhudzana ndi mnyamata mmodzi wa Twinem amene adatsala sizikudziwika. Kumakhala ndi mafunso kuti kodi mnyamata ameneyu ali potani? Kodi mnyamata ameneyu moyo wake ukuyenda bwanji pamene m'bale wake amene amayenda naye limodzi, kucheza naye komanso kuyimba naye limodzi adatisiya? Ife tinafuna kumva zambiri kuchokera kwa mnyamata ameneyu ifetu tili ku Mwanza tu mukupangako zotani ku Mwanza kumeneko ah ku Mwanza sikuti ndikugwirako ntchito kapena chani koma ndinangopita kungopitidwa kumphepo inake komanso kupitiriza album imene imene na- na- ima- imayeneka kuitulusa ngozi isanatigwere titataya ndithu m'bale wako amene umayimba naye Sindikudziwa kuti zitachitika zimene zija ulendo wako wa zoyimbayimba wakhala ukuyenda bwanji kapenanso moyo wako wakhala ukuyenda bwanji okay one unali wovuta poti no maganizo kwambiri mm. maganizo kwambiri komanso dwaladwala chani okay chimene chimachitika nchoti anthu ena samadziwa zoti mbale wanga anandisiya so Awa- amafunsa mbale wako wamusiya kuti ukungobwera wekha so chimakhalabe chipsinjo mpaka tino umakhalanso muna make uli mood ina kwambiri zamchesa mtima ifa kuti anthu ena samadziwa zoti mbale wanga anandi ndiye pano mapulani ndi otani ah mapulani ndaimba nyimbo 22 so ndikufuna ndi- ndipange zoti ndi- ndi- ndituluse nyimbozo koma sinanga kuvuta kusowekera kwa ndalama ine ndizobe zikungokhala ku studio uh, mwina iwe chimene ukanafuna kwambiri chitachitika pakali pano ndi chotani ndita nditapanga business ka kuti chilichonse chizichoka ku business ndizipusha nyimbo umafuna utapanga business yotani ndi ya zovala oho nde chikusowekera ndi chani kuti zimenezo zichitike poyambirapo ndi pamene pakusowa ngati mpamba chabwino uh, kwa munthu amene ukuyimba pakali panopa mwina industry ukuiona kuti ikuyenda bwanji Ah, mus- music industry ndikuona kuti ili bwinobwino koma sinanga ikutengerano ndi anthu amene no ali ali ndi kuthekera panopa ndi amene no zikuwachitira bwino koma kwa amene u- alibe kuthekera ama- amaoneka ngati sakuimbabe mawu amene ndingasiye ndi onena kuti Twin M ndi Twin M ngakhale ndilipo ine ndekha Twin M ndi Twin M basi ndiye ndikumatchula dzina kuti one It's Twin M again one That- Mkuyankhula kwa mnyamata ameneyu zikuonetsa kuti zikuvuta kuti moyo wake auyikenso pamodzi kuti adzitha kupita chitsogolo. Kutheka kuti inu muli ndi kuthekera kuti mutha kumugwira dzanja kuti athe kukwaniritsa maloto ake ndi kupita chitsogolo ndi moyo wake. Izo ndi zimene ndinakutengerani lero pano pa Factory 265 Media. Mpaka nthawi ina imene tibwerenso ndi video ina pano pa Factory 265 Media, pano ndiloleni akandipatse moni madera ena. Ndapita.